ha na-ese ya n'ụcha ụcha ụcha ya bụ white white ha na-akpọ onwe ha white ya bụ ndị ọcha nke bụ na ha na-eme ejije onyonyo ha agaghị eje chọọ onye isi ojii na-adịghọ ka ha ha ga na-achọ sọsọ ndị dị ka ha ha wee na-eme ejije nke bụ na ụmụaka anyị na-elele ejije ejije a ha mere film ha agaghị ahụ ndị isi ojii ha ga na-ahụ sọsọ ndị ọcha ndị ọcha ụmụaka anyị na-elele ejije a ihe ejije a ga na-eso na-emezi ka mkpụrụ ọjọọ ha kụnyere n'ime anyị wee na-eto wee na-amụta na-abawanye ụba nke bụ na anyị ga na-ahụ ha ka ndị bụ ndị ọma i lee anya ọfụma ọ dị ka ị sị mmadụ abụọ na akụnụba ha ọ dịrị onye ọ dịrị ibe ya i lelee ya wee tụlee akụnụba ha ọ bịa na nhatanha ya bụ equality ma i lee anya ugbu a ka ndị ọcha si eme ihe anyị na ha anọghị na nhatanha ha nwere ohere karịa anyị nwa bụ ndị isi ojii n'ihe niile a na-eme ọtụtụ ndị isi ojii nọ n'ụwa kịta na-eche na amamihe ha nwere bụ etu amamihe ha kwesịrị ịdị etu ha si wee bịa n'ụwa ha amaghị na amamihe ha kwesịrị ịkarị ụdịrị ihe amamihe ha nwere ugbu a achọghị m ịsị na ndị isi ojii enweghị amamihe ka mkparị ghara ịbata n'ihe anyị na-ekwu maka na ama m na ndị isi ojii nwere amamihe kama ọ bụ ka ndị isi ojii mepee anya ọfụma hụ na ha nwa bụ ndị isi ojii bụ ndị kwesịrị inwe amamihe karịa amamihe anyị kwesịrị isite na nkụzi mmụta na ide ihe anyị ekwesịghị ịhapụ ide ihe ịgụ akwụkwọ maka na ụdịrị a anyị ga-eji ya na-akụziri ụmụaka anyị ihe ụmụaka anyị esite na ya wee na-amata ihe ọfụma tupu nwatakịrị etopụta wee bụrụ okenye o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwatakịrị a amago ihe ọfụma nke bụ na tupu o jee si na be ha pụọ ga-ebiri n'onwe ya gaa mba dị iche iche na-abụghị ebe nne na nna ya nọ maọbụ ebe nne na nna ya bi anyị kwesịrị inwe ọba akwụkwọ na be anyị nke ga na-enyere anyị aka ịdị na-akụziri ụmụaka anyị ihe na-agwa ha lekwa etu ihe a dị lekwa otu ihe kwesịrị ịdị ihe kpatara ihe a ji wee dị etu a lekwa ka nke a si wee mee ka ụmụaka anyị wee nwee ezi mmụta tọrọ atọ ụwa nke taa e nwere nke ị nwere ike isi na ime ya wee na-agbasa ozi ọjọgọrọ mba ụwa bụ nke a na-akpọ ịntanetị ma ọ bụ World Wide Web nke ị ga-esi wee na-agbasa ozi dị iche iche nke ga-enyere aka ka ozi ọbụla ị chọrọ gbasaa gaa ọfụma na-amụta ihe anyị wee na-akụziri ha ihe etu o kwesịrị isi dị anyị kwesịrị imepụta ụzọ nke anyị anyị ekwesịghị ihido isi na nke ihe ndị onyonyo ya vidiyo nke anyị na-ahụ n'ọjọgọlọ mba ụwa nke ndị ọcha na-egosi anyị anyị kwesịrị imepụta nke anyị nke anyị ga-eji na-akụziri ụmụaka anyị ihe ọ ga-enyere aka iji gbanwee ajọ echiche a ajọ mkpụrụ a ndị atịtị kụnyere n'ime anyị anyị ekwesịghị ịhapụ ka ndị ọcha wee na-asa anyị isi anyị kwesịrị ịnọ na ndozi na imezi ihe gbasatara onwe anyị na agamnihu anyị anyị ekwesịghị ihube isi n'ebe mmadụ ibe anyị nọ ma ọ bụ na-akpọ mmadụ ibe anyị ka o nyere anyị aka anyị kwesịrị ịnọ na mmụọ tụkwasị obi n'ebe onye kere anyị ga-enye anyị ihe niile anyị chọrọ ọ bụghị mmadụ nkịtị ọ ya bụ ofufe serapis a ma ọ bụ serapis worship nọ n'obodo anyị ugbu a mana o si obodo ndị ọcha nke anyị nwa bụ ndị isi ojii bịara wee nabata ya bụ ndị ụka bụ ndị kwesịrị ịdị na-edozi obodo ndị kwesịrị ịdị na-eme ka ihe na-aga ọfụma ya na nri ndị mmadụ ga na-eri maka na ego a na-etinye n'ụka karịrị akarị ọ ha nwa bụ ndị kwesịrị ịdị na-edozi obodo anyị bụ ndị isi ojii ekwesịghị ịnọ na ndị so bụrụ ndị ogbenye ọnụ ntụ n'ụwa maka na ego ndị ụka na-enweta karịrị akarị karịa ego ndị ọzọ na-enweta ọ bụrụ na ndị ụka na-enweta ego a niile dị ezi njikere na ihe ha na-ekwu maka ya kedu ebe ego a niile na-aga a na-enweta ego a niile a na-enweta kedu ebe ọ dị ego a niile a na-enweta n'ụka kedu ebe ọ na-aga ego a ọ na-aga n'eluigwe kedu maka ndị nọ n'ala nke a bụ serapis serapis a achọghị ka anyị gaa eluigwe ha achọghị ka anyị gaa eluigwe ha chọrọ ka anyị nabata ndụ ha ndụ ha abụghị ndụ anyị ihe a bụ ihe m chọrọ ka ndị be anyị ghọta na ndụ ndị serapis a na-ebi ndị atịtị na-ebi abụghị ndụ anyị okwu a ka m chọrọ ka anyị wee ghọta n'ụbọchị nke taata bụ tọzde ị na-ahụ aha tọ tọ tọzde tọ a bụ arụsị ha ị ga-ajụ onwe gị kedu onye bụ tọ tọ anụnwa a na-ekwu okwu maka aka ya kedu ka anyị si wee bido ịba ụbọchị aha ndị a ma ọ bụ ilekwa n'anya tọ anụnwa a na-ekwu okwu ya anyị nwa na onwe anyị bụ ndị isi ojii anyị enwere nke anyị nke bụ nke ga-enwe ụdịrị oyiri nke ha ị ghọta ihe a bụ ihe anyị ga-ajụ onwe anyị ma anyị nwee nwere nke anyị maka na ihe a bụ ihe ha ji wee jide anyị n'ọrụ ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ịdị na-ajụ onwe anyị ihe a bụ ajụjụ anyị kwesịrị ịdị na-ajụ onwe anyị maka na echi bụ fraịde kedu onye bụ fraị kedu chi bụ ihe a kedu arụsị bụ ihe a satọde satọn mọnde ya na sọnde anyị na-ajụ ajụjụ anyị a wee na-enwe nghọta tọrọ atọ anyị kwesịrị ịdị na-ajụ ajụjụ a nke ọma maka na arụ- ihe ndị a niile bụ arụsị dị iche iche ha ji wee tinye n'ụbọchị n'ime onwe anyị ebe anyị na-amaghị na ụbọchị niile anyị na-ebi na aha ndị anyị na-akpọ bụ a- aha arụsị ha anyị a wee na-abanye n'ime ha anyị a- ewee na-eche na serapis a na o nweghị ihe ọ bụ na ọ dị mma anyị wee na-efe onye nwere ihu dịka nke ha ntutu ya na-awụda awụda dịka nke ha imi ya dịka imi ya ya bụ imi onye ahụ anya ya na-acha ka nke ha anyị wee na-efe onye dị otu a na-asị na ọ otu a ka nwa nke Chineke dị anyị nwa na-anabata ha mana ha nwa na onwe ha bụ ndị ọcha bụ ndị atịtị anaghị anabata anyị nwa chaa chaa kama ha ga-ese ndị a sị na ọ ha nwa bụ ndị nọ na ọkụ mmụọ ya bụ hell na bekee ka ọ bụrụ ndị na-eji oji ha nwa na onwe ha bụ ndị ọcha anaghị anabata ihu dị ka ihu anyị mana anyị nwa na-anabata nke ha anyị egosigo na ndị a bụ ndị ọcha ahụghị ndị ojii n'anya e kpokọọ ya ọnụ ha ahụghị ndị ojii n'anya ndị ọcha ahụghị ndị ojii n'anya